Nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye depuis ala ka n da n ka video kɛ ko n b'a publier facebook sanfɛ mais ni dantɛmɛ walew bɛ ka kɛ a ka kan an k'an baden maliyɛnw tɛgɛ minɛ u kana tugu filibaganciw kɔ ka taa dingɛ kɔnɔ sinɔn ne ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ne bɛ video de publier youtube sanfɛ n'o ye an karamɔgɔ serifu usumani madani hayidara ka wajuluw ye o n'a denw ka wajuluw n'u bɛ wele ko seba o la kɔmi nin wagati in na fiɲɛ dɔ wulilen don mali kɔnɔ aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ mun bɛ sen na n'o de ye maaninw saralen don ka bila maabaw la k'u dɔgɔya bon ko mana kɛ cogo o cogo minnu bɛ yen n'olu m'a faamuya au lieu de ka réflexion dɔɔni kɛ ka ko in ɲɛɲini u bɛ tugu ninnu ka fiɲɛ wuli jugu kɔ ka taa u yɛrɛ mako sa O de la n y'a kanu vraiment ka na pour que ka se ka dɔɔnin fɔ olu ɲɛna k'u tɛgɛ minɛ u kana se ka taa dingɛ kɔnɔ ka taa u yɛrɛ halaki minnu bɛ k'a fɔ bilen olu ko tɛ quoi mais u bɛna minnu hakili suɲɛ ka jouer olu hakili kan yala olu ka taa fili ba dingɛ kɔnɔ n y'a kanu ka nin video kunkurunin in kɛ pour que k'an balimaw n'an sinji maliyɛnw tɛgɛ minɛ ɛɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye n'o ye Ras Bath ye Ras Bath bi bɔra ka manamanakan caman fɔ serifu usumani madani hayidara ma maliyɛnw a b'aw sigi ka kow jateminɛ an ka baara kɛ ni kodɔn ni faamu ye an kana dusu bila hakili ɲɛ ni kuma fɔra a ɲini k'a dɔn mun de bɛ ka fɔ mun de don a tigi balolen bɛ yen a kɛwale ye jumɛn ye depuis kunun fo ka n'a bila bi la n'a fɔra mali kɔnɔ ko serifu usumani madani hayidara hali sɛ bilahi a b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ dɔ tɔgɔ fɔra o ye jumɛn ye a wulila ka karamɔgɔ dɔgɔya malitɛlida ko la ko malitɛlida mɔgɔw wulila ko karamɔgɔ ma kuma karamɔgɔ dun ye démarche min kɛ ji jukɔrɔ faamaw fɛ yen a kun kan k'o de ɲɛɲini k'o dɔn sabula ale fa yɛrɛ IBK ka minisiri ye n'a kun y'o ɲininka lala o kun n'a tɛgɛ minɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la karamɔgɔ y'a seko kɛ mais Ras Bath mako t'o la parce que mɔgɔ min b'i bɛɛ kɔ i dɔnni t'o tigi fa quoi a y'a ka manamanakanw fɔ karamɔgɔ ma en même temps tuguni ko IBK de bɛ ka karamɔgɔ ka mawludu financer komi an balima caman bɔra ka kuma o kan an tɛna an da don o la depuis Ala ka karamɔgɔ da k'a ye Ansar créer fo ka n'a bila bi la Ansar ka financement ma bɔ diɲɛ fan si Ansariw yɛrɛ de jɔlen don n'u ka mouvement fɛn bɛɛ depuis kunun fo bi wa bilahi an bɛ taa lahara an ka wari tɛ bɔ arabu kun ka na k'a bɛna an ka mawuludu financer kuma bɛ ka an ka mouvement financer karamɔgɔ tɛgɛ kɔrɔtalen don o la fo lahara o tamakiya bɔ i la quoi ras bath i tɛn'o mɛn wa i tɛn'o ye n'i y'o mɛn don o don o don o y'a sɔrɔ diɲɛ wilila i ye karamɔgɔ interpeller k'a fɔ ko karamɔgɔ ma ta kuma ko de ko ko ala ka kuranɛ b'a bolo ko ma kuma malitɛli da kuma la mais toi ton papa il est ministre de IBK don o don a bɛ conseil des ministres suivre IBK fɛ pourquoi i ma bacili interpeller k'a fɔ n fa fantanw tɔɲɔnna i bɛ IBK ka gouvernement na i saralen don a ka ministre y'i ye n fa a lajɛ i ka ko dɔ kɛ nin ko in na pour que fantanw ka hakɛ ka se ka segin u ma i ye nin manamanakan in bɛɛ fɔ maabaw ma an m'a ye k'a fɔ dakuruɲɛ kelen i y'o kɔrɔta k'o fɔ i fa ma o b'a yira k'a fɔ ras bath e sulen de don ka bila wale dɔ la i bɛ k'i kɛ bafaji kan i yɛrɛ tɛ ba mu tigɛcogo dɔn n'i b'a dɔn k'a fɔ ko serifu usumani madani hayidara tɛ sigi gansan na a bɛ ala n'a kira ka sigi de la bilahi i tɛ wuli k'a fɔ k'i bɛ guloki bɔ k'i bɛ karamɔgɔ hayidara kɛlɛ kuma tɛ k'a dɔgɔya i bɛ ɲininkali kɛ dɔɔnin n'i tɛ dunan ye mali ko la kunun tɛmɛna yanni bi ka se minnu y'u nin da nin kan olu bɛ min bi olu kɛra cogo di ne bolo e tun kan k'o de ɲɛɲini fɔlɔ yanni i ka na k'a fɔ k'i b'an karamɔgɔ kɛlɛ donc i ka dɔgɔ o la kojugu mais ala natɔ don vraiment n bɛ ka nin kɛ an baden minnu bɛ ka tugu i kɔ ka sɔrɔ u tɛ ka a jate minɛ ka hakili jagabɔ bilahi n bɛ ka n adresser u la olu dɔrɔn de gasi kama u kana taa fili kɔnɔ sinon ala tilala ka baara la ala ye mun kɛ jɔn ye mɔgɔ tɛ se k'o kunbɛn karamɔgɔ hayidara bɛ bonya min na bi ala de ka bonya dilen don karamɔgɔ hayidara de ko ale ka sa kunun ala ka jɔn k'ale ala ka tiɲɛ mɛn u ka baara kɛ n'a ye hali n'o bɛ bɛn ale ni dili ma ala ma ale ni ka t'o la maliyɛndenw ka ala ka tiɲɛ mɛn silamɛw ka ala ka tiɲɛ mɛn ala y'a dɔn k'a fɔ o b'a ŋaniya la o b'a dusukun na ala ko hayidara e tɛ sa n na tila k' e bonya parce que n y'a dɔn k'a fɔ e tɛ jɔyɔrɔ ɲini na e bɛ ka ne ala de ka diinɛ lase i ni n'i ka nafolo la hayidara ne dɛmɛ n'i se yɔrɔ la mɔgɔ sigilen tun tɛ ni mun ye k'a bɛna k'a bɛ manamanakan fɔ ko bonya minnu kɛlen don karamɔgɔ hayidara ye n'o ye mobili ye mais mobili ye mun de ye ça c'est des petits trucs matériels ala de ko k'a b'a di a bɛ ka di hayidara ma hayidara yɛrɛ seko t'o la quoi bilahi o ye kelen ye a filanan ye jumɛn ye ɛɛ an balimakɛ min bɛ ka a yɛrɛ ɲɛda masquer ka voix masquer ka manamanakan fɔ karamɔgɔ Hayidara ma n'u b'a a n'a kɛlen don k'a yɛrɛ tɔgɔ kɛ ko Malika n bɛ mun fɔ an balimakɛ ɲɛna a ka sabali bi ma dugujɛ walahi bi ma dugujɛ c'est-à-dire ni maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka jateminɛ kɛ ko la est-ce que nin yɛrɛ nin ka crédibilité yɛrɛ b'a to mɔgɔ kan k'i sigi k'i bɛ malika lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye hɔrɔn ye k'i ye yɛrɛ wolo ye maliyɛnden yɛrɛ yɛrɛ ye i man k'i dogo image dɔ kɔfɛ i man k'i dogo video dɔ kɔfɛ k'e bɛ na ka na fitinɛ wuli ka maliyɛndenw bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw su ka kɛ tiɲɛni kan e yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ i ye cɛ ye k'i ka cɛya dafalen don k'i ye maliyɛnden yɛrɛ yɛrɛ n'i bɛ k'i yɛrɛ wele ko malika yɛrɛ yɛrɛ bilahi lezi e kun ka kan ka bɔ k'i i video bɔ mɔgɔw k'i ye i n'a fɔ ne yɛrɛ filɛ ka video kɛ cogo min na k'i tɔgɔ fɔ k'i bɔyɔrɔ fɔ o la mɔgɔw b'a dɔn k'e ye cɛw dɔ ye quoi mais kuma wɛrɛ t'e da faso ci kuma kɔ maaba dɔgɔya karamɔgɔbaw dɔgɔya ka minisiriw dɔgɔya ka faamaw dɔgɔya hali ye alahu tala yɛrɛ dɔgɔya est-ce que mɔgɔ kan k'o mɔgɔ lamɛn yɛrɛ i bɔfan ma dɔn i ka taabolo ma dɔn diɲɛ don o don e de bɛ ka kuma kura fɔ karamɔgɔ Hayidara ma o tɛ karamɔgɔ ko k'an kan'aw jaabi walahi an t'aw jaabi mais nin kun ye dɔ mun ye dɔrɔn minnu bɛ yen n'olu ma ko in faamuya u ka ko in faamuya u kana taa halaki dingɛ kɔnɔ bilahi n bɛ ka video in kɛ o de kama sinon ninnu ta ala natɔ don komi ala ka ko ye wagatiw de ye n'a ma se a tɛ kɛ adamaden dun ka teli donc n'i teliyara kojugu ala ma dɔrɔn i b'a jɛ ala natɔ don malika e bɛn'a dɔn ni ala bɛ yen ni ala tɛ yen Ras Bath e bɛn'a dɔn ni ala bɛ yen ni ala tɛ yen n y'o de fɔ kuma daminɛ la minnu bilala Hayidara kɔ k'a fɔ k'u bɛ nkalonjugu da la k'u b'a mankutu tiɲɛ ou bien k'u b'a faga olu ka ko kɛra cogo min e kun ka kan ka histoire lajɛ dɔɔnini k'i yɛrɛ renseigner yanni ka t'i bila nin terrain kan quoi minnu bɛ k'i su olu b'a dɔn mais olu yɛrɛ tɛ se ka bɔ ni wari de dir'i ma ni faama de bɛ k'i nɛgɛn opposants de bɛ k'i nɛgɛn mun yɛrɛ ye n dabali ban karamɔgɔ wɛrɛw ka ye e côté la tuguni minnu bɛ k'e soutenir k'i su ka bila karamɔgɔ Hayidara la aa vraiment o ye ne dabali ban bilahi mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ka tila ka k'a jugu fɛ quoi i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ karamɔgɔ Hayidara fɛ ka tila ka mɔgɔ supporter mɔgɔ min bɛ ka karamɔgɔ Hayidara dɔgɔ an ye kodɔnnaw de an ma kalan an ka kalan ma taa yɔrɔ si abadajan an ma deli k'o kɛ an t'o dɔn mɛ ni ala ye hakili d'i ma i b'i miiri ni hakili ye i ka ko dɔn i ka ko faamuya ala m'an kɛ bagan ye a m'an kɛ adamaden gansan kuwa o bonyana hakili ma bilayi jɔyɔrɔ ɲini ye tiɲɛ ye fanga ɲini ye tiɲɛ ye tɔgɔ ɲini ye tiɲɛ ye mɛ ala ye mɔgɔ min ka bonya kalifa la a m'a san ni tɔgɔ ye a m'a san ni yɛrɛ yira ye a m'a san ni faamaw fɛ yen kulokɔrɔ duman kuma fɔli ye fo a y'a san ni ala ɲɛsiranya de ye k'a san ni tiɲɛ fɔ ye ni aw nana k'a bɛ bila a la ka b'o buruja bilayi aw bɛ k'aw yɛrɛ de mako sa aw tɛ se hayidara ye ala ka dilikibɔlɔ de ye bilayi a tɛ se k'a bɔ a sɛmɛnen don ala la a ko bɛ ala de bolo ni ala ko k'a bɛ dan yɔrɔ min na a bɛ dan yen mɛ aw ka nin mouvement foyi de tɛ se ka hayidara ka ko yuguyugu n'a tun bɛ yuguyugu kunun tasuma tun bɛ yen tuma min na ni cɛ tun tɛ se ka kuma cɛ min kumana karamɔgɔ hayidara don cɛ min ye wulibali fɔ faama ye don min na kunun n'o y'a sɔrɔ i kun minɛna i bɛ bo kɛ bilahi cɛ min jɔra ka i kɔsɛmɛ ala la k'o tiɲɛ fɔ dictature fanga in na serifu sumani madani hayidara an wolotuma ma mɛn dɛ mɛ dɔɔni fitinin min kɛra an ɲɛna an bɛ se k'o lakali mɔgɔ caman bɛ bi mali kɔnɔ bilayi hayidara ko in daminɛna tasuma kan n'u ye histoire lajɛ u b'a dɔn k'a fɔ don dɔ tɛmɛna yanni bi ka se wa o hayidara kelen de don a tɛ fɛ k'o ye aw bɛn'a ye fɛn na aw bɛn'a ye hɛrɛ la bilayi aw sigilen tɛ ni min ye ala de ka kɛ don hayidara ye jɔyɔrɔ min fa mali ko kɔnɔ mɛ nin dogolen don maliyɛn jumɛn na sa réfugié ko kɛra yan san san armée tun bɛ degun kɔnɔ o dɛmɛ taara san san o kɛra aw bɛɛ ɲɛna miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn tan ni segin k'a don balo ni fura ni fini na ka taa d'an badenw ma minnu bolila kɛlɛ minnu na b'u faso la ka miliyɔn tan kɔnte k'a di armée ma ko u k'u yɛrɛ dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a faso ye miliyari kelen ani kɔ hayidara y'a seko kɛ mɔgɔ dan y'i se ye kuwa ka tila ka wuli u ye société civile u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ k'a di an bɛna mɔgɔ labɛn ka taa kuma tubabuw fɛ pour que mali ko in ka se ka suma bɔn minnu bɛ taa i yɛrɛ de b'i ka avion billet wari bɔ i b'i ka hôtel wari bɔ u bɛnn'a kan mɔgɔw y'u yɛrɛ di u b'u ka wari bɔ karamɔgɔ hayidara b'a la u sɔrɔla k'a fɔ bɔn nin ko in tɛ se ka taa fo n'an ma taa bonya da jamanatigiw kan parce que an bɛ mara dɔ de kɔnɔ u taara ka taa bonya da ibk kan o de la ibk k'a f'u ɲɛna ko nin tɛ aw ka ko ye nin ye faso ko de ye donc faso ka kan ka aw ka demarche in ta en charge faso bɔcogo filɛ n'a kalama ka argent de poche d'u ma u taara ka t'o baara kɛ mais toujours aw bɛ k'a ɲini ka b'o tigi de buruja mɛ karamɔgɔ yɛrɛ y'o de fɔ mali t'a den ɲuman fɛ bilayi hayidara ɲɔgɔnna bɛ jamana o jamana kɔnɔ kala man ka se k'o wagati kuwa ni mɔgɔw b'u yɛrɛ kala ma talayi mɛ aw kana ala ka halaki weele ka se an faso ma kuwa aw kana ala ka halaki weele ka se an faso ma sabula hayidara mana dimi bilayi n'an m'an farati ala bɛ mali jigin halaki dingɛ kɔnɔ n kalila ala bonya la n kalila mamadu ma la parce que an n'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen nɔ a tɛ yen gansan ala de y'a bila a ka misɔn na o diyar'i ye o don o ma diya i ye o don ala de ye hayidara sugandi k'a bila ni misɔn in na bilayi lezi n kalela mamadu ma la o de don a ma ko in daminɛ a kunfɛ ten gansan ala de ka yamaru don minɛ komi a tɛ fɛ k'o mɛn o de don o tɛmɛnen kɔfɛ malika bɛ k'o manamanakan min fɔ maliyɛnw a kan'a lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faso jɔ ko kuma fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ maliyɛnw ka bɛn n'u ka kelenya fɔ bilayi o tɛ malika ye n'o y'a sɔrɔ mali jɔ tun b'ale kɔnɔ a tun ka kan ka bɔ k'a yɛrɛ demasike k'a yɛrɛ yi i mana ɲɛ i ka dangatɔya kɔ cogo cogo n'i bɛ ka maabaw dɔgɔya ka n'a kɛ birifin dɔ jukɔrɔ i bɛ bɔ k'i yɛrɛ yira bɛɛ k'i ye k'a dɔn e ye mɔgɔ min ye o la o bɛ sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ka cɛ nin ye cɛ ye mɛ e dogolen don imazi dɔ kɔfɛ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ sugu min don mɔgɔ t'a dɔn n'i ye maliyɛn yɛrɛ bilayi i bɛ bɔ k'i yɛrɛ yira k'i ka cɛfarinya yira o kɔfɛ minnu bɛ ka karamɔgɔ hayidara ka kumakanw ta intɛrɛnɛti a ka kasɛtiw zuwe k'a tigɛ tigɛ ka sɔrɔ ka mɔntaziw kɛ k'a eseye k'a fɔ k'u bɛ karamɔgɔ hayidara lagosi k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye nin man ka kɛ an bɛn'o ɲɛfɔ minnu bɛ ka karamɔgɔ hayidara ka kumakanw ta k'a tigɛ tigɛ k'a mɔnte ka n'a eseye k'a fɔ k'u b'a ka kuma kɛ nkalon ye an balimaw an bɛna olu fana ka gundo fɔ aw ye maliyɛnw ala y'an da k'an kɛ adamadenw ye a y'an bonya k'an kɛ mɔgɔw ye a m'an kɛ bagan ye a ye hakili fitinin min d'an ma i ka se k'i taafan dɔn i k'i sen da yɔrɔ dɔn alihamdulilayi rabili alamina hayidara balolen bɛ bi bamakɔ ni mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛtigiw don k'u bɛ fɛ ka hayidara lagosi ko k'a fɔ k'a ka kuma dɔ ye nkalon ye hayidara ye wele da diɲɛ bɛɛ ale kan ko ko n'a dɔ seginna n'ale ko ko ala ko ta ko ni cɛ sɔrɔla dugukolo sanfɛ k'o segin k'o tɛ tiɲɛ ye ale hayidara b'a da de fo lahara bilayi a tɛ kuma ala tɔgɔ la minnu bɛ ka nin janfa jugu ninnu kɛ ni silamɛw don ni hɔrɔn don haydara balolen bɛ yen n'aw ko k'aw ye dɔnnibaga ye ko haydara tɛ fɛn dɔn c'est bien mais pourquoi a tɛ wuli k'a sɛgɛrɛ a ka sigi débat a ka diɲɛ wele ka na k'a filmer o mana kɛ a bɛ da dalen na mais u b'a dɔn piyan bilayi dɔnni t'u la donc u b'u dogo ni image ninnu de kɔfɛ ka karamɔgɔ ka kasɛtiw monter k'u tigɛtigɛ ka nkalon ta k'a da la ka essayer k'u b'a mankutu tiɲɛ mais n'aw dalen b'aw yɛrɛ la k'aw ye dɔnnibaga ye k'aw b'a dɔn ka tɛmɛ karamɔgɔ haydara kan bilayi a balolen bɛ yen kodɔnnaw aw yɛrɛ k'aw sigi k'aw miiri cɛ min ma sa fɔlɔ a balolen bɛ yen mais pourquoi aw tɛ se a ma aw ka médiaw wele ka na aw ka débat kɛ aw bɛ fɛ ka kuma minnu démenti k'a fɔ k'o ye nkalon ye aw ka na n'o ye A plus B preuve ka jira diɲɛ bɛɛ la mɔgɔ tɛna dɔn mun ta ye tiɲɛ mais k'i sigi manamanakan fɔ la mɔgɔ dɔ kɔfɛ est-ce que o tigi yɛrɛ ye silamɛ ye wa donc n baden silamɛw n baden maliyɛnw an ka ko dɔ faamu an ka baara kɛ ni hakili ye ala y'an bonya ni hakili de ye an ka kɛ kodɔnna ye an kana sɔn ni fitinɛmɔgɔnin ni maanin ninnu kana an ka maabaw dɔgɔya an bolo ni maalankolon ninnu kana na an ka maabaw buruja n'i ko k'i ye dɔnnibaga ye e bɛ fɛn dɔn ko karamɔgɔ haydara tɛ fɛn dɔn karamɔgɔ haydara dun ma sa yanni e ka t'i dogo k'i bɛ kasɛti dɔ monter ka kunfinw adamadenw hakili sonya n'o ye na i ka na débat ɲini ni karamɔgɔ haydara ye aw k'aw sigi face à face a ka kuma min bɛ yen n'o tɛ tiɲɛ ye i k'o bɔ k'o d'a ma k'a fɔ a ye ko karamɔgɔ haydara ye nin fɔ ne ma sɔn nin dalu de nin kuranɛ kɔnɔ nin tɛ tiɲɛ ye médiaw k'a filmer arajow ka na telew ka na diɲɛ bɛɛ k'o ye an balimakɛ an bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko e ye tiɲɛtigi e ye dɔnnitigi ye mais bilahi e filɛ ka nin mun kɛ hali sitanɛ ka sufa n'e ye sabula mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnnibaga ye i man ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ buruja kɔfɛ k'a balolen to k'a sɔrɔ i m'a d'a ma mɔgɔ min ye wele da k'a fɔ ni n filila a ye n tɛgɛ minɛ k'a ka da yɛlɛlen don bɛɛ ye fana ka tila k'a kumakan di ni haydara kelen tɛ diɲɛ bɛɛ m'a mɛn dɔnnibaga da fɔlɔ ne kan ko o ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a lasegin bilayi k'a b'i da de fo dugukolo jukɔrɔ dɔ k'a lasegin karamɔgɔ jumɛn delila k'o défi fɔ fɔlɔ depuis a ye wajuli daminɛ karamɔgɔ jumɛn delila k'o fɔ ko n kan ko o ko n'a laseginna ko n tɛ wajuli kɛ bilen donc a b'a yɛrɛ kalama haydara tɛ kuma a kun fɛ donc n badenw ala de ye haydara bonya a bɛ jɔyɔrɔ min na ala de y'a d'a ma sabula kunun a ye saya ta ko ala ka tiɲɛ ka fɔ ala ko haydara i tɛ sa n'i se yɔrɔ la mɔgɔ tɛ fɛ k'i ye yɔrɔ min na haydara b'o sira de kan ka taa donc a y'aw jɛngɛ ka bɔ haydara n'a ka ansaruw natɔ ɲɛ bilayi u tɛ se ka kunbɛn wa u bɛ waleya kɛ dugukolo sanfɛ association tun ma deli k'a kɛ mali kɔnɔ wa a tɛna se k'a kɛ fo ka taa diɲɛ wuli ansar de bɛ ladege i tɛ se ka ansar ta waleya bilayi kuma tɛ kuwa kɛwale de don kuma tɛ kɛwale dɔnku ne kun bɔra ka nin wideyo kunkurunin in kɛ ka kuma an baden maliyɛnw fɛ minnu bɛ k'u manamanakan fɔ facebook sanfɛ n'o ye arasibati ye o ni malika o ni minnu bɛ ka karamɔgɔ ka kumakan tigɛ tigɛ k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna karamɔgɔ ka kuma nkalontigiya ka sɔrɔ a balolen bɛ yen nɔ vraiment a kan'u lamɛn a y'aw yɛrɛ ɲini ninnu ta ka ko bɛ ala bolo kuwa ala natɔ don mɛ karamɔgɔ ko k'an kana mɔgɔ dɔgɔya an kana mɔgɔ neni an tɛna mɔgɔ dɔgɔya an tɛna mɔgɔ neni mɛ nin kuma in kun ye an balima minnu bɛ yen n'u ma ko ninnu faamuya yann'u ka tugu mɔgɔ dɔw kɔ ka taa u yɛrɛ mago sa vraiment adamadenw an ka wuli an ka kunun an ka ko ninnu faamuya sinon fɛn min natɔ don vraiment hɛrɛ tɛ ala kan'a da mali kan kuwa bilayi mɔgɔ i b'i mɔgɔ ɲɔgɔn bilasira ni bonya ni kodɔn ye kuwa mɔgɔ bɛ mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ i m'a dɔgɔya mɔgɔ bɛ mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ i m'a lebu mɔgɔ bɛ mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ i m'a ɲini k'a lajaba mɛ ka taa kɛ aw datugu dayɛlɛ karamɔgɔw y'a don ta nin bɛ karamɔgɔ hayidara bolo a y'a kɛ tan mobili joli b'a bolo a bɛ tan fato nin bɛ ka kɛ faso kɔnɔ a tɛ ka kuma mɛ karamɔgɔ hayidara ye tɛ faama ye minisiri tɛ depite tɛ mɛri tɛ fasoden ɲuman de don n'a bɔra degun min kala ma don o don maliyɛnw de bɛ t'u makasi hayidara la u ka porobilɛmu minnu bɛ faamaw ka niwo la a bɛ wuli k'i cɛsiri ka esansi k'a ka mobili kɔnɔ ka taa faamaw sɛgɛrɛ ka kuma u fɛ u bɛ dɔw to a ta la u tɛ dɔw to a ta la ale dan ye ka t'u deli mɛ karamɔgɔ y'a seko kɛ karamɔgɔ y'a seko kɛ mali a faso ye a y'a seko kɛ maliyɛn den minnu bɛ t'u jigi sɛmɛ a la a y'a seko kɛ fɛnɛ hali ni minnu ma t'u jigi sɛmɛ a la n'a bɔra fasodenw ka degun dɔ kala ma faamaw bolo bilayi a bɛ wuli k'a seko kɛ mɛ e arasa e ye jɔnni ye ko a bɛ taa e weele k'o fɔ e ɲɛ na k'ale ye nin kɛ faso kunko la e bɛ wuli ka manamanakan fɔ ko an ma hayidara ye an m'a mankan mɛn i kun k'i fa bacili ɲininka fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ hayidara kumana yann'i ka n'i jɔ k'i bɛ dangalo dangolokan fɔ i tɛ k'o ɲɛɲini fɔlɔ e bɛ se ka wuli ka bila mɔgɔbaw la cogo di yanni e ka bin karamɔgɔ hayidara kan il n'est pas dans le gouvernement depite tɛ mɛri tɛ minisiri tɛ i ka cɛkɔrɔba min bɛ fanga la i tɛ t'o ɲininka fɔlɔ n fa aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn e jɔyɔrɔ kɛra jumɛn malitɛli da cili la an fa kana sɔn faamaw ɲɛji ka bɔ dɛ e ma Bacili tɔgɔ fɔ depuis i ka maabaw dɔgɔya daminɛ depuis i ka eh, faama dɔgɔya daminɛ Aras Baci a ma deli ka Bacili tɔgɔ mɛn e da a dun bɛ fanga la a ye minisiri bonda dɔ kɛ n'o ye justice ye sisan o y'a bila dugukolo koda eh, bonda la an ma deli k'i mankan kelen mɛn fɔlɔ ko dossier dɔ filɛ nin ye Bacili ko nin ma se ka ɲɛnabɔ o tɛ hɔrɔnya dɔ ye han Aras Baci o tɛ hɔrɔnya dɔ ye n'a ma ɲɛ k'i bɛ walifaw dɔgɔya ka tiɲɛ f'olu ye i bɛ se ka tiɲɛ f'i ka cɛkɔrɔba fɛnɛ ye sabula adamaden ma dafa surtout politigi mɔgɔ dɔnku maliyɛnw an kana sɔn an ka taa dingɛ kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka maabaw minɛ komi an kan k'u minɛ u ni bonya min ka kan ala de y'u bonya an b'u bonya fo saya fo kaburu kɔnɔ a kana sɔn maa ni foyi k'aw décourager k'aw bɔ nin na a kana sɔn maalankolon foyi k'aw décourager k'aw bɔ nin sira kan sabula olu de kɛra sababu ye k'an tɛgɛ minɛ k'an bɔ fili la ka sira jira an na an ka sonyɛni dabila ka jɛnɛya dabila ka namara dabila ka janfa dabila ala n'o mɔgɔba ninnu sababu plus précisément Serifu Usumani Madani Hayidara ka na ka na baya fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ preuve A plus B a tɛ se ka sɔsɔ maa miliyari joli de ye baya kɛ dugukolo sanfɛ ka jogo dilan ka danbe dilan ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ laadiri ye ala ni Serifu Usumani Madani Hayidara sababu o cɛba ala y'o d'aw ma k'an kunkɔrɔta n'o ye mɛ ni aw ma se ka bila mɔgɔ wɛrɛ la o tigi kɔ maliyɛnw a y'a jateminɛ ninnu bɛ yen de ka faso segin kɔ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ Serifu Usumani Madani Hayidara y'o de faamuya ka kuma a kanuɲɔgɔnw fɛ ka kuma a ka jɛdenw fɛ k'a fɔ mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ ale tɔgɔ la mɔgɔ kana fitinɛ wuli an k'a ko to ala ma karamɔgɔ y'a dɔn bilahi a ko bɛ ala bolo sabula e ka ko sɛbɛnnen bɛ ala de la n'a tun bɛ mɔgɔ bolo bi y'a sɔrɔ a tiɲɛna na dɔnku n baden sinji maliyɛnw a kana sɔn ninnu fitinɛ mɔgɔw k'aw lafili fiyewu ka taa aw bila danga na a tɛ danga min ba tigɛcogo dɔn kuwa ni Hayidara ko tun bɛ ban aw ye maliyɛnw de ye a daminɛna aw caman ɲɛ na san tun b'a sɔrɔ Hayidara ko kuma tɛ fɔ mɛ n'i y'a ye toujours o Hayidara bɛ yen dɔ bɛ ka fara a kan de fɛn tɛ ka bɔ a la n badenw a y'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ ala de bolo dɛ a tɛ jɔn bolo a bɛ ala de bolo faama tɛ se k'a tiɲɛ maalankolon tɛ se k'a tiɲɛ dangaden tɛ se k'a tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'i jɔ a ɲɛ ala b'i disi fara bilahi tɛ se k'a kunbɛn dɔnku o la fɛn min tɛ se ka kunbɛn kan'i jɔ o ɲɛ kuwa donc ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ ka yafa deli an balima bɛɛ lajɛlen fɛ parce que n b'a dɔn ni hali ni karamɔgɔ y'a dɔn ko n ye nin kɛ a bɛna a tɔɔrɔ mais n bɛ yafa deli karamɔgɔ yɛrɛ fɛ bilahi a n'a ka denbaya nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye an baden minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka tugu ninnu kɔ k'a sɔrɔ u m'a ɲini k'a faamuya vraiment n ka kuma in kun y'olu de ye k'u tɛgɛ minɛ u kana taa fili badingɛ kɔnɔ faamu ɲuman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma halisa ala ka tiɲɛ bange mali dugukolo sanfɛ nin ko in tiɲɛ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a gundo da kɛnɛ kan bɛɛ ka tiɲɛ ye quoi n tɛ n fa dɔn o ye fa dunan ko ye misiden tɛ wara dɔn nka a ba b'a dɔn minnu bɛ ka ninnu su ka bila nin baara la olu bɛ hayidara dɔn mais aw minnu bɛ k'a kɛ aw de t'a dɔn sinon n'aw b'a dɔn bilahi hali n'u ye miliyari d'aw tɛgɛ aw tɛ sɔn k'a minɛ k'a fɔ k'a bɛ nin walejugu ta ka karamɔgɔ hayidara sɛgɛrɛ mais n'a wolola min na an bɛɛ bɛn'a ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma dɔrɔn ne kɔni bɛ mun fɔ aw ye ala k'aw sɔn sabali la ala k'aw sɔn hakili ɲuman na ala k'aw sɔn ladamu na faamu ɲuman bɛ ala bolo ala k'o da an n'aw ma an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'an n'a ma ala k'an n'a sutura ala kana jugu ban a la nka ala kana jugu sɔn a la minnu tɛ fɛ k'a ye ala ka ko kɛ karamɔgɔ hayidara ye bi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bilahi mɔgɔ tɛ fɛ ka mun ye hayidara i m'a ɲini ala fɛ ala de bɛ k'a d'i ma jagoya fɛn caman bɛ ka kɛ hayidara ye a man di ye mais ala de ko n b'a kɛ jɔn seko t'o la bilahi sabula i ye duloki bɔ k'i ka sa ala ka diinɛ ka se ala y'o dɔn i la ala ko na hɛrɛ k'i ye i yɛrɛ sigilen tɛ ni mun ye n m'a fɔ yarabi a ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'an n'i ma an karamɔgɔ ala k'an yɛrɛ kɛ tiɲɛtigi ye ala k'an kɛ faso jɔla ye ala kan'an kɛ faso cibaga ye ala kan'an kɛ fitinɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ ala k'an kɛ maliyɛnw kalabaga ye ɲɔgɔn na an ka maabaw ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ an ka silamɛ tɔnw ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ an ka faamaw a ɲumanw ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ sonyɛni na ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka faso ka hakɛ segin a ma u ka bɔ sonyɛni na o se bɛ ala ye ala k'o k'an n'u ye kira n'a somɔgɔw kanu kama bi don yɛrɛ lahɔrɔma kosɔn sɔli ala rasulu a balimakɛ seba sisoko don nin dakuruɲɛ fitinin de tun bɛ n bolo k'a fɔ depuis ala ka n da n ma deli ka video kɛ fɔlɔ ko n b'a publier n ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ karamɔgɔ n'a denw ka wajuru de publier youtube sanfɛ n'i ye n tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn directement i bɛ n ka page officielle ye hakili ɲuman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma kuma ma nɔgɔn ɛɛ i ɲuman fɔtɔ i bɛ se ka bin dɔ la i bɛ se ka bin dɔ kan i bɛ don dɔw gasi la n m'a dabɔ o kama a kɔni dabɔ kun ye dɔrɔn de ye an balima minnu bɛ yen n'o bɛ ka ninnu ka kumaw lamɛn minnu bɛ ka manamanakan fɔ an ka maabaw n'an ka karamɔgɔ n'an ka faamaw ma o ni ka karamɔgɔ ka kumaw tigɛ tigɛ k'a monter ka nkalon d'a la k'a sɔrɔ a balolen bɛ yen a dun bɛ se k'a sɛgɛrɛ a ka débat kɛ bɛɛ k'a ye k'olu ka nkalon da kɛnɛ kan kuma in kun y'o de ye pour que k'an balimaw tɛgɛ minɛ u kana tugu ninnu kɔ ka t'u yɛrɛ di halaki ma ninnu ka ko a mana laban cogo min na an bɛn'o lakale ni ala sɔnna an ma si ni kɛnɛya kɔnɔna la ala k'o d'an ma hakɛto bɛ nin kan sɔli ala muhamadu aw k'an bɛn wagati wɛrɛ merci